Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupatsirani ma program athu osiyana siyana osayiwala kupanga like, subscribe video yathuyi. nkokhwithima ai nkovuta kuchinkhalango ai hmm? zoona zoona ai kosathotele ai kosa zoona hmm? ndege za ku Malawi zikhale zopanda ma black box eh? zoona eh, eh, eh, eh, eh, eh. ndithokoze banja la Matenje la Gadama la Sangala ndi la Chiwanga kunena kuti mwaonetsetsa kuti nthawi isafotsere zomwe tikuzidziwa zoonadi za zomwe zinachitika pano. Mulungu ndi odabwitsa pangatalike chotani choona chimadziwika. Enafe tawerengapo commission of inquiry report. yomwe inafufuza kuti zinachitika nchiyani, ndipo asilikali anavomera. Ine ndinapha wakuti, ine ndinapha wakuti, ndipo tinapatsidwa ndalama mwakuti. Choncho bodza lonse tinkamva m'mbuyomu kuti anthu ankathawa kumalowera ku Zimbabwe, Lucius Banda analitsutsa bwino, kamtengo kang'onong'ono kangakumbatire bwanji galimoto?
tatchulani dzina komanso mukuimbira kuti amaseko oti kucha mamatu alida alida ndimafuna mutchule dzina la alidalo chabwino chabwino
ndikukhulupirira zoti mmene nkhani ndayifotokozera mwayimva bwinobwino Eh, nkhani ndanakhala chivi ndikumvetsera pulasi ndinayiwerenga
mukuona kuti mbali ya boma ndi mbali ya banja komanso a utm ha, a- atani kuti zionetse umodzi ngakhale uku zuchitika mbali inayi tsiku lomwelo nso nthawi yomweyo inaso kwinaso akutere mukuona kuti zitani Ah, ineyo ndiyambe ndayitambasula chonchi Mhm. ndilowe kaye kubomako chabwino
nzosamveka Mm. kuti aboma lero Mm. akhoza kuchita ngati mmene aganizira oho chifukwa munthu uja ndege idasowa pa deti 10 ndipo Mhm. iwowa amadziwa kuti ndege ija malipoti adalandira kuti ndege yasowa ndipo ngati mukumbukira ineyo nthawi imene ija pa- pa 10 pamene paja lidali tsiku lachiwiri ndipo ndidakuwuzani onena kuti koma apumbwa amenewa saphana wina adadzayilowetsaponso pamene pandegeyi ndiye padalinso inu nomwe mudanena kuti aa imene te tikambirana tsiku lina Mm. ndi aboma lero alo Eh, mukumveka? ya aboma lero sangakhale ndi chikhumbokhumbo chopita kunthungwa kapena kuti kuchikangawa iwowo akachite mwambo kumeneko chasangalatsa lero ndi cha chifukwa padzana paja tidaona onena kuti pamene amakamba ufotoko u- usakasaka ndege imeneja idali pa 64 ndipo mmene matitufa ifi anthu aja nkuwauza kuti kwada kapitani munthu uja akumalizika kumene kuja ndipo lero aboma amanena onena kuti iwowo atengeko gawo Ah, ine ndinaona kuti aboma awa mposayenera chifukwa achakwera adutsa maulendo ambiri mseu umene uja wa m1 upita kumzuzu kubwera upita kumzuzu kubwera koma chodabwitsa achakwera malo amene adafera mzawo amene adawayika iwo pa mpando lero namanyada osakaponda pamalo pamene mzawo adamwalirira ndiye lero namati ayi aboma asaononge ndalama za boma angoyika ku shuga kuti shuga azipezeka boma chifukwa kumeneko nkukaononga ndalama maliro awasiyire eni ake achibanja kapena achipani ndi amene achite zinthu zimenezi chifukwa chipani chimkumbukira mm, ngati faunda amene adayambitsa chipanicho koma tikatenga kuti aboma eh, akufotokoza onena kuti ayi ife tikachite mwambo kunkhalango wachani mwambo afuna abe ndalama za boma zilowe m'matumba mwawo zimenezo abomawo asachite kodi ngati m'bomalo ndi ndani akapiteko kumeneko chifukwa sitidamveko kuti anduna achimwendo kapena andani anduna auja adapitako kuchikangawa sitidamve ndi akaponda akatani kumeneko Sad- akalira kapena adzikasangalala kuti zimene tinkafuna kuti achakwera akhalebe pa mpando nzimene zidachitika nde naona onena kuti abomawo asachite ndipo asayerekeze ngati afuna kupita kumeneko abomawo ayende pa magalimoto awo magalimoto amene timagula ifeyo ngati mitsonkho ya anthu amene tiulira lero asayende akwere awo magalimoto abomawo awasiye koma ukoko azikachita zakwawo zakunyumba kwawo osati zokhudzananso ndi mwambo ngati wamaliro waboma ayi koma akachite zawo zachipani za malawi congress party ndiye tilowe ngati eh, amene akachita mapemphero kapena kukumbukira ngati achibanja kunsipe chifukwa ndiudziwa ndithu kuti kumandako akafika mwa mwambo wangoni mm, akutero ati akafika ndithu kumandako eya apopo ndipoyenera chifukwa chakuti munthu akamwalira timakhala ndi tsiku lotha zinthu timayika maliro aja azimayi aja amakhala wiki mmene muja ndikumwazikana komano limakhalapo tsiku lotha zinthu ngati tsiku limene adamwalirira kapena tikakhala ngati tili kumudzi kwenikweni tsiku lokamanga lokaona chiliza likhala tsiku limeneli lapadera achibanja zimenezo apanga mwa mwambo wa chingoni mmene zimakhalira nawo achipani cha utm maliro aja ndi yawo saboma ayi lero tikukana kuti saboma maliro aja ndi yawo akuchipani cha utm ayenera achite mwambo ngati mkulu amene adayambitsa chipani cha utm anthu yawo a utm asiyeni ayatse makandulo mpaka pa 16 September makandulo aja tidzazimitsa ngakhale ine ndigula yanga kandulo ndiyatsa koma zoti aboma apite ku Chikangawa akataniko sadapiteko mmene nzawo uja adafera kumene kuja ndiye lero adzikatani aononge ndalama za Malawi ineyo ndaona kuti iwo asapite komatu paja musayiwale kuti late Dr Saulos Chilima analitu vice president wa dziko Mhm. e, mwina ndi chifukwa chake boma likuti ayi munthu uyu adagwira ntchito ya boma adathandiza dziko anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko in fact ndiye mwina akuyenera ndithu ulemu uh, wapaderadera nchifukwa chake mwina akufuna kuti akachitire kumeneko mwambo Ulemu wake wa kampeni kumphasa adalekerera bwanji nzawo kugona pa mphepo chisanu chidamupha kumene kuja lero afuna adzikataniko kumeneko munthu adazunzika ndi mphepo kumene kuja mpaka kuferapo anthu onse naini anthu opanda chisoni ngati amenewa a MCP lero nkumakasangalala kumeneko kuti ayi tipita tikachite mwambo kumene kudafera munthu amene anali vice president nzoona zimene ngakhale ena atakhala maliro abambo anga koza kwawo zaboma kuti maliro lida komano munthu amene adayambitsa kuyankhula kuti ayi achi achite chiwembo a Chilima adakadziwa adakadziwa sadakapanga amene amene ndiye sadakapanga kunena mwachilungamo anthu awo ndipo ayaluka ayaluka si zinanga za mwambo iwo amati akachitire kumeneko akana akana kuti akachitire ku Nsipe komwe kwawo kumene maliro adati adayikidwa ndithu anthu awo ayaluka ife hede ee eh, akachite nga- a- akachite nkhomaliro akachite maka- makandulo kumeneko pali ulemu apa hede ah si bwino kumapha akuluakulu inu si bwino si bwino kumapha apatu palibenso okana kwina apa palibe palibe okana kwina ndege yagwa njomba njomba njomba hey, chinkhalango chaguwitima njomba njomba njomba ah, oleli pamudzi mfi- oleli pamudzi gogo sindewu nimmene awotcheramo hey, nimmene tawotcheramo chifukwa tosanguti ayamba ayamba yayi aa amambo akambitsana naye gogo kodi iwe upezeka apa bwanji hayi apa mpotere apa mpomwera hayi zakuti he apa mpotere Z- mfundo zake zosamveka ndi amati ayi ah, uyu ayankhule bwino zayambika zibakera kutidzimula zimene zimachitika zimene ndi awawa adalakwa nazo adalakwa nazo ndipo ayaluka hede zayambikatu zayambika akani amati akachitire ku- kuchikangawa uko akuti ife tichitire komwe kumsipe zamanyazi sibwino ayi sibwino ayi sibwino sibwino sibwino sibwino sibwino sibwino inu a malawi congress party inu a mcp mukayiona nkhope ya chilima mumamva bwanji m'moyo mwanumo Mumamva bwanji mukachiona chithunzi chake? Kodi mumamva bwanji Amalawi akamadandaula za Saulos Chilima? Mumamva bwanji? Mukakhala phee mumazitenga ngati ndinu amuyaya. Khalidwe lanu, mbiri yanu yoyipa, yankhanza, kuyambira ndi kale yakupha mudzasiya liti? Anthu opanda manyazi, a Malawi Congress Party. Chilima wapita, Amalawi panopa akudandaula. Koma udziwe kuti pa 16 September pafupi timakunyadani nonse pano pa lahiri gate tv tipangeni subscribe osaiwala kupanga share video yathuyi.